n balimaw aw ni ɲakuma hɛrɛ tilenna somɔgɔw kori baasi tɛ ala kana baasi foyi kɛ nse nin ye san kura daminɛlen 2021 ala k'an ka sɔn caya ka si jan ani kɛnɛya surtout kɛnɛya ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka foyerw ala k'o kisi ala ka bonheur caman don foyerw kɔnɔ nse en tout cas mes meilleurs vœux et puis ala ka hinɛ an ka bangebagaw la ala ka yafa k'u ma ala ka hinɛ an ka taabaaw la ala ka yafa k'u ma nse donc aw bɛ cogo di bi aw ka fisa alhamdulilayi donc bi baro bi baro bɛ les dangereux de la cité de kan épisode 9 et 10 awɔ bi an bɛna baro de k'o kan donc j'espère que début d'année ça se passe bien donc sisan épisode 9 la an y'a ye nafi espoir kun bɛ ne na nafi ko in na ah ne kun ko nafi kun bɛna ko yira alasani na ah donc ah je pense que peut-être a bɛna ko yira a la kɔfɛ mais a kɔni ah a y'a u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc sisan ah

an y'a ye u ye clin d'œil kɛ série la n ye série min déjà revue kɛ furu 2.0 donc euh, a série ka di yɛrɛ de donc ni mɔgɔ min ma revue lamɛn et puis ni mɔgɔ min ma film yɛrɛ ye u ka taa lajɛ awɔ ee hun donc an y'a ye anna ni mo kɔni ha olu bɛ ko la olu bɛ ko la dɛ ee e e e e u bɛ ko kan ha couple duman couple mondial ee n desɛni ah en tout cas an y'a ye fɛnɛ takudi anna tanti a n'a cɛ ah u kumara a sera ka kuma a cɛ fɛ pour que ka ka kuma cɛ fɛ pour que u ka se ka kuma quoi ah donc euh, en tout cas ne yɛrɛ kɔni ne hakilina ta la takodi kɔni ne bolo ale ni mo de kɛra ɲɔgɔn fɛ a kun bɛ ka min fɔ morikɛ bara k'a ni jeune dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien k'a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne bolo mo de don ahan ne bolo mo de don parce que je pense que ni Mo bɛ na ni Anna bɛna présentation kɛ famille na ka Mo présenter a ka famille na bɔ bɛna k'a kalama o kuma de la mhm. moi je pense que bɔ bɛna k'a kalama o kuma de la ahan ah, an t'an sigi ka lajɛ ou bien ah Bamakɔ musomanninw ah ah ah ah ko bɛ ka juguya dɛ ah. ɲɛgɛn fɛnɛ aa boîte ɲɛgɛnw ni pub ɲɛgɛn ninnu kɔni ee aa a banna hali pour une fois alasani kun ma foyi de ɲininkali kɛ a ma foyi ɲininkali kɛ han aa bamakɔ musomanninw aw bɛ seko la ee n'i yɛrɛ denni a ɲɛ faralen don a banna en tout cas a y'a ta sɔrɔ a kun bɛ mun ɲinina a y'o sɔrɔ a y'o sɔrɔ mais alasani kɔni nafi aa nin ka kɛ nafi taalen ye dɛ ou bien mɔgɔ b'a fɔ ko ne bɛ alasani contre la dɛ ayi c'est pas que n b'a contre la c'est que alasani furulen de don donc n'i furulen don e de y'a décidé k'i furu mɔgɔ si m'i forcer i ka furu donc i to i place la aa ou bien n'i tɛ to i place la mais kow kɛ ka ɲa dɔɔni quoi han donc ale kɔni bonya foyi de t'ale ka furu in kɔnɔ aa o cɛ man ɲi fɛnɛ aa sinon n t'a contre la dɛ mais n b'a contre la quand même dɔɔni en tout cas pour une fois a kun ma ɲini ale ma denni draguer denni yɛrɛ de nana a yɛrɛ d'a ma sinon pour une fois franchement a ma fɛn kɛ nin na aa donc ni cɛ kɔni ye cɛ de ye donc i mana i yɛrɛ d'a ma cogo o cogo aa a n'a minɛ ni a bolo fila ye kɛ a bɛ kɛ cogo di donc ana kɔni ale ka ale ka histoire ni ah ka taa i taara eh, i taara fɛn bara mo bara ne kɔnɔ ko su kelen kun bɛna si ye puis i bɛ segin i ba bara mais a ti ban a ti ban a ti ban aa donc nin kɔni kun ma se nin na dɛ aa ana ou bien nin kun ma se nin na dɛ aa i kun bɛ se ka kuma dɔrɔn heureusement mun na bɛ kuma fɛ mais ana nin ma se nin na quand même hmm. a kun kɛra tile filani an ma fuseni ye alasani ni filani ɲɔgɔn a kun kɛra tile filani an n'u ma ɲɔgɔn ye Ah, mais comme n t'a dɔn n'aw hakili b'a la histoire daminɛ la parce que fuseni ni eh, nafi ka numéro dira fuseni ne ma quoi donc après nafi ni alasani ne ɲɔgɔn ye mais u fila si t'a kalama ko u bɛ nafi dɔn quoi ah donc euh, et puis alasani kɔni pour une fois a m'a kɛ exprès fɛnɛ parce que comme nafi bolo fuseni ne kun don quoi ale kumara mɔgɔ min fɛ ah donc an t'an sigi k'o ko lajɛ et puis ni fuseni kun b'a dɔn ko eh, alasan bɛ miiri janya nafi ko de la parce que nafi taara a i bɛ nin ko sugu kɛ en plus a terimuso ye ni mun terimuso modèle ye donc a taara ka taa et puis a t'a ka telefɔni ta nafi kana a ka telefɔni ta dɛ kana sɔn a ka telefɔni ta dɛ Ah, parce que là, là, depuis a daminɛra euh, cɛmisɛnnin ninnu u bɛ ko la u si ma u si ma minɛ u ka ko ninnu na fɔlɔ aa a bɛ kɛ cogo di u si ma minɛ donc euh, a ka ɲi ta nafi kana sɔn dɛ a to yen a to yen kana sɔn dɛ ɔhɔn voilà filɛ ah donc maintenant an bɛ na épisode 10 kan ah an bɛna épisode 10 kan ah il était quand même temps ko a n'a ka eh, a a ka penser k'a fɔ k'a bɛ problème régler n'a ba ye heureusement muna a ye o muna intervenir la quoi parce que eh eh, tile joli halisa kɛlɛ min tɛ kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ jɔnjɔn ye yɛrɛ e bɛ taa e bɛ taa an b'a fɔ i bɛna taa si ko fɛ ou bien ayi donc euh, hali ni i kɛra i kɛra i ye musokɔrɔba de ye sisan o bɛɛ bɛ faamuya mais ni kɔni kuma se nin na quoi ɔ parce que là là déjà ni kuma se nin na ɔ ah en tout cas ani a taara kuma a a tanti fɛ takudi et puis an y'a ye mo tora mɔbili kɔnɔ hmm, est ce que aw mɔgɔ b'aw la minnu ne hakilinata ye nin kelen ye nin ko in na han mo tora mɔbili kɔnɔ aa ne hakili la peut être a ye yɔrɔ dɔn a delila ka na takudi bara a ye u ka so dɔn ou bien a ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye aa ne yɛrɛ kɔni hakili bɛ ka munumunu dɛ hakilinata aw hakilinata ye mun ye nin ko in na an ee et puis bɛɛ la ee bɛɛ la bɛɛ la seginna muso furulen mo ni muso furulen min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa o fana seginna ka mo wele k'ale cɛ bɛna taa voyage la a banna aa aa ne yɛrɛ kɔni bolo ni mo taara cɛ ka ninnu minɛ o kɔni a kan'u to yen a kan'u to yen dɛ ɔ ne yɛrɛ kɔni bolo aa a k'u minɛ dɛ a k'u minɛ yɛrɛ de aa parce que là là ninnu tɛ se ka to tan u tɛ se ka to tan donc sisan aa alasani kɔni ale ta ale ka comportement ye ne dabali ban ɛ a tɛ ka nafi sɔrɔ a bɛ ka a jarabilen de don wa ou bien le fait que muso ma deli ka nin ɲɔgɔn k'a la o de digilen don a la aa n bɛ ka question poser n yɛrɛ kunna dɛ ale ta ye jumɛn ye ale ta ye jumɛn ye aa en tout cas a tubabukan bɛna caya dɛ aa ni fuseni tun b'a dɔn ko alasani bɛ miirila nin ko nafi de la tan en tout cas on va voir ce que ça va donner leur histoire là on va voir parce que ni alasani bɔra ni fuseni bɔra nin ko in kalama fuseni bɛna réagir cogo di ah on verra on verra et puis nafi ni chacha ka amitié kura in aa aa ne yɛrɛ kɔni bolo n bɛ ka miiri de n ko n ko ni sisan eh, nafi bɔra kalama ko alasani ye sasa cɛ ye est ce que nafi bɛna fɔ sasa ye k'a ni alasani tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a bɛna to a kɔnɔ

donc n t'a dɔn n'aw fana kunkolo bɛ ka chauffer a ko la mais an k'an sigi k'a yɔrɔ lajɛ parce que là là aa aa aa hakilina ko don dɛ donc mo sisan mo kɔni ale bɛ ka continuer a ka attention na dɛ aa an t'a dɔn n'a taara bela lajɛ n'a ma taa bela lajɛ fɔlɔ aa a kɔni a ko n'a taara lajɛ cɛw k'a minɛ surtout donc mo mo kɔni ah chanson yɛrɛ dɔnkili bɛɛ dara ana la ah ana ko in a banna a dan a dan a dan en tout cas ne yɛrɛ kɔni hakilina na épisode tɔ dɔɔni b'a la ah et puis parce que histoire caman an ma histoire caman ye fɔlɔ parce que mo ka échographie ko donc an m'o o cogoya dɔn fɔlɔ ah et puis euh, ni échographie ni den den bɛ yen ou bien ni den bangera de ou bien ni den sara de an t'o si kalama échographie ko in na et puis alasani ka passé ɔ oh, an ye flashback dɔ ye kumanin dɔ la noir blanc na ko alasani ka passé donc après fɛn ma fɔ o ko la ah donc et puis an ma personnage bɛɛ ye parce que mun kun ɲɛ datugulen don an b'o an t'a dɔn o ye jɔn ye quoi ou bien peut-être a dɔnnen don mais en tout cas u m'a yira an na fɔlɔ ɔ donc cɛ cɛ min ye plainte déposer accidenté ka plainte ɔ o plainte tɔ kɛra cogo di ah, et puis a takudiga ama ye jeune ama ye ne yɛrɛ kɔni bolo mo de do dɛ aw hakilinata ye jumɛn ne kɔni bolo mo de do dɛ ahan en tout cas yeta kɔni yeta digital ha il y a de quoi faire épisode et saison caman yɛrɛ parce que ne n'u ye personnage bɛɛ développer personnage fɛn fɛn filɛ nin ye n'u ye bɛɛ ka vie développer fɔlɔ vie ani sisan donc o kɛra cogo min na et puis idi c'est vrai que il reste un mystère quand même parmi tous ces gens là idi là

ahɔn a ye soin ta aw yɛrɛ la aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné a ye a partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kuma fɔ mɔgɔw ye an ka caya et puis surtout a ye commentaire bila daminɛ an ka baro kɛ a y'a mɛn d'accord donc a ye soin ta aw yɛrɛ la awɔ a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ